E beni benius e beni agataus a custa puntada noa de Comunichendi. Deu seu sempri Alessandru Pani e in custa trasmissioni, ddu scieis immoi poita nd'eus fatu giai unas cantu 'e puntadas, seus fendi una circa, a pitzus, de cussu chi est s'importu mannu de su sardu in sa produtzioni culturali, cali chi siat in su cinema, sa musica, in sa scridura e totu cantu. Eccu, po po fai custa circa oi oi eus tzerriau a unu cantanti, cantadori de importu mannu in Sardìnnia e in Campidanu, est Antoni Pani. Beni beniu Antoniu. Saludi, beni agataus, gràtzias de su cumbidu, oi si seus agataus dus panis in totu unu forru. Dus panis, nci mancat su paneteri oi. Eccu Antoni, andaus subitu a su suci de su chi depeus fueddai oi, ca est su sardu. Tui Ses unu chi su sardu dd'at sempri chistionau.
Su sardu dd'apu sempri chistionau e nau sempri ca fatzu finas is bisus in sardu. Candu fueddu s'italianu, poita ca calincuna borta 'enit a marolla a fueddai s'italianu, fatzu sa, chi nant in italianu, traduzione simultanea. Eccu.
Pentzu in sardu e fueddu in italianu poita ca mi tocat a fueddai s'italianu calincuna borta. A s'imbressi de cumenti faint. A s'imbressi de cumenti faint is chi fueddant s'italianu e calincuna borta 'olint fueddai su sardu. Su sardu.
Eccu, tui cumenti as atobiau a sa cantada, a s'improvvisatzioni poetica? Ma deu non seu nasciu in d'unu mundu de poesia. Dd'apu agatada in caminu candu a s'edadi de dexiaset'annus, deu m'arregordu prima ancora poita seu nasciu in d'una in d'una butega de artesanus, chi est una butega 'e braberi, nosu, babbu miu fiat braberi, de familia, jaju miu fiat braberi. Deu ddu sciu poita mi segàu is pilus anche babbu tuu e a tui. E intzandus ingunis cussa segundu mei est stetia sa scola prus manna poita de s'edadi 'e ses annus ses in una butega aundi arribbant is parrochianus, aici ddis nant, oi calincunu ddi narat is clientis, e arribbant e fueddant de de agricoltura, de messaritzia, fueddant de de mexinas, insoma, arribat arribat su mundu aintru de de una butega 'e braberi. E duncas ingunis deu mi seu formau cun d'una cultura generali e naturalmenti cun d'una maturidadi chi est arribada in manera cabudraxa e arribada prima de su tempus poita in s'interis chi is cumpangeddus mius de iscola andant a giogai deu femu ingunis in sa butega poita ca depemu studiai ma depemu traballai puru poita femu su primu fillu de de mamai e de babbai e duncas non biant s'ora de ddu biri giai unu maistu e tenemu sa responsabilidadi de unu chi fiat unu pipiu però fiat mannu aintrus de sa conca sua. E intzandus m'arregordu chi in d'una in d'una festixedda de sartu po po pasca, a su ncrasi de sa pasca, e deu mi femu, mi nci femu stichiu in d'unu arroliu de genti chi cantat, cantat a trallalleru e mancai fessit pipiu deu agatamu sa rima cun cun facilidadi. E custu est stetiu, nareus, unu unu momentu chi abarrau ingunis etotu, a s'edadi de dexiaset'annus fiat partiu su, nareus, cussa s'usantzia de is cantadas a dedica in is arradius e deu pentzàmu chi is cantadoris fessint cussus. Apu agatau invecias unu parenti, unu tziu, chi connoscis beni, as connotu beni tui puru. Apu connotu beni beni.
Poita ca ddu podeus nai, fiat aiaiu cosa tua. E fiat unu grandu apassionau de cantadoris, de cantadoris mannus, cantadoris a mutetus, issu fiat tifosu mannu de Miminu Moi, Miminu Moi est stetiu su cantadori prus mannu chi at tentu Cuartu. E duncas, marolla marolla, pustis chi deu femu apassionendimì a custa cosa de is dedicas mi nci at bofiu portai a ascurtai una cantada de cantadoris mannus e custa cosa a mei mi fiat praxia meda poita ascurtendiddus cantendi naramu ma custus funt ligendi calincuna cosa, non est possibili chi siant improvisendi e invecias fiant improvisendi totu e de ingunis cumenti seu furriau apu cumenzau deu a circai de cumprendi mellus cali fiat sa manera po cumponni custu mutetu chi esti su cumponimentu chi teneus in Sardigna, su cumponimentu prus de importu mannu, su prus cumponimentu cumplicau chi teneus poita sempri fueddendi de improvisatzioni. Unu cumponimentu chi oi nosu eus presentau a s'UNESCO po ddu riconnosci cumenti patrimoniu de s'umanidadi. E unu cumponimentu chi deu candu dd'apu portau impari a is atrus collegas a custu encuentro nacional e internacional de poesia a, a Bilbao, e dd'ant riconnotu cumenti su cumponimentu prus bellu chi nc'est in su mundu, po totu, nareus, is arregulas chi tenit custu cumponimentu. E duncas custu ajaju cosa tua m'iat arregalau unu unu libureddu, unu libureddu de cantada aundi ci fiat Miminu Moi, m'arregordu finas sa cantada cali fiat Is pagus annus chi tengu m'imponint a esemplai de chini scit prus. Fiat una cantada fata in su millenoixentubintitres e aundi deu apitzus de ingunis emu studiau custu cumponimentu, dopu duas dis dd'emu nau O ziu, deu ci s'arrennesciu a fai su mutettu. Ah no, e tocca a biri ca gei no at essiri aici. E si dd'apu fatu. Però m'at curregiu, poita ca deu, a solu, no emu potziu cumprendi ca ci fiat una regula de arrespetai chi est cussa chi si narat sa regula schina 'e pisci. E issu mi dd'at ispiegada ponendimì numereddus in dogna in dogna pei, in dogna camba de su mutettu e de ingunis est patia s'aventura. Eccu, e sa familia est stetia intzandus de importu mannu in custa aventura poita m'as nau tziu tuu, ajaju miu, chi est sa matessi persona, ant influenzau custa cosa, ma mancai babbu tuu puru. No, babbu non fiat apassionau de, a babbu ddi praxiat giogai a palloni, giogai a tennis, ma s'est apassionau pustis chi deu apu apu cumenzau a a mi interessai de custa cosa, ma gratzias a ajaju tuu e duncas de ingunis eus cumenzau nosu in manera diletantistica a si biri puru, a fai arrolliu, calincuna borta in domu de ajaju tuu chi est oi domu tua e calincuna borta in domu si pinnigamus e cantamus, deu, ajaju cosa tua, babbu miu, calincunu ateru tziu e duncas de ingunis Seus patius ma non nc'est passau tempus meda finas a candu deu apu esordiu in su palcu cun is professionistas. A cant'annus?
A dexiott'annus. Dexiott'annus, unu pipieddu. E cumenti dd'ant pigada is prus antzianus, is prus bècius? Ma is tempus fiant diversus. Ti 'ollu contai una cositedda chi est sutzèdia sa dì prima de fai s'esordiu. Poita non mi connosciant is cantadoris, deu seu nàsciu cumenti unu cordolinu chi est cresciu de una dì a s'atra E duncas ant organizau, ant apariciau custa cantada po mi fai fai s'esordiu in su Saloni de Sant'Antoni in Cuartu e is cantadoris mannus chi a cuss'ora non est chi ti oberiant is portas e is fentanas prima de de podi de ti podi donai sa possibilidadi de cantai cun issus ti depiant connosci. E intzandus ant apariciau una cena sa dì prima po connosci cussus cantadoris e ci fiat Urru, ci fiat Maxia Ci fiat Benossa su chitarrista e e calancunu ateru cantadori. E m'arregordu unu particolari chi femus setzius in sa mesa, emus acabau de de cenai e depemus preparai po fai sa versadedda. E deu emu pregontau de fai unu mutetu, poita non fais unu mutetu. E su e su mutetu ma deu non cumprendemu ita cunsideru teniant is cantadoris de su mutetu e su mutetu fiat e est unu cumponimentu chi non si nci podit fuliai in d'una cena, est unu cumponimentu de importu chi tenit abisongiu de de su logu giustu, de s'ambienti cosa sua, tenit abisongiu de de cussa chi nant s'atmosfera, su clima chi si depit creai in d'una cantada. E iant nau, feus una farrancada 'e versus. E deu m'arregordu po arregordai cumenti ti castiant de pitzus conca a basciu, no, e m'arregordu ca Salvatori Maxia chi fiat un'omini de caratiri e iat detzidiu de spostai su chitarrista Ginu Benossa chi fiat acanta mia e dd'iat nau setzi·ti innoi e deu pensendi ca femu unu pipiu chi ddu fessit spostendi poita ca strobessit a mei, dd'emu nau, signor Maxia, no no no mi strobat, m'iat castiau e m'iat nau, tui citi·ti ca 'ncora non ses in edadi de chistionai e de nai sa tua. E mi femu girau che Urru, Urru dd'iat nau, eh Salvatore, dd'iat rimproverau. dd'iat amaletzau e però po po cumprendi cali fiat, nareus, sa su raportu tra is cantadoris mannus e unu piciocheddu chi si fiat afaciendi e si fiat in calincuna manera incarrerendi in d'una in d'una atividadi noa, oi est diversu, poita oi deu unu giovuneddu chi ammostat de olli imparai calancuna cosa, deo ddi pongu su tapetu arrubiu, eh, certo. dd'aciapu a is pilus e ndi ddu portu aintrus, a cuss'ora invecias tocàt a movi guidus po podi eh, fai·sì logu. Fiant unu pagu inserraus. Eh beh. Eh. E as cumenzau a dixannoi annus a custa manera e imoi ses arribau e cantu cantadas as fatu fintzas a imoi? Ma deu pentzu di essi acostendimi a duas milla cantadas, duas milla, contendi is chi apu fatu in su palcu, is chi apu fatu in logu in logu 'e domu, apu fatu in is logus aundi iant apariciau apuntu is cantadas, ma aparti cussu e poi ci funt totus is ateras cosas chi dd'apu fatu poita non mi seu firmau feti a sa cantada, apu fatu ateras cosas sempri cun su scopu de difundi cussa chi est s'arrichesa prus manna chi teneus nosu chi est s'anima e s'espressioni de su populu sardu chi est sa lingua.
Ecu e as fatu ateras cosas, ses puru cantanti, si podit nai, non sceti cantadori de improvisazioni ma cantanti puru poita tui as tenis cussa chi nant is inglesus sa band, una pariga de band ma no cantanti no est unu fueddu chi non mi praxit poita unu chi cantat cantat is cosas de is atrus puru deu seu unu chi cantu is cosas mias is cosas chi su prus de is cosas ddas improvisu finas a candu fatzu su cuncertu poita ca eh, poita est nascia custa cosa chi est eh foras de sa cantada, est nascia poita deu apu cumenzau chizi meda e chizi meda apu seu arribau nareus a tenni eh a essi connotu tra is cantadoris, seu stetiu unu de is prus arrechèdius eh giai de is primus annus e apu cumenzau a mi ponni sa duda poita Deu no arrennesciu a portai is giovunedus a ascurtai sa cantada, poita biemu a un'annu pustis s'atru chi su pubblicu fiat sempri su propriu e antzis calincunu amancàt sempri po sa lei de su tempus, poita mancai cussu chi teniat otantacincu annus s'annu in fatu no ddu biemu prus poita s'interis fiat passau a mellus vida. E intzandus apu nau, deu 'ollu provai a nd'acostai is giovunedus a m'ascurtai. E apu fatu custu esperimentu, apu cumpostu una, custu gocius, gocius funt unu cumponimentu chi funt arribaus in Sardegna de is spagnolus, ma funt diventaus sardus poita funt arribaus a innoi cumenti cumponimentu religiosu e innoi funt diventaus laicus e antzis funt diventaus cumponimentu de beffa poita candu a unu ddi nant ddi poneus gocius, est poita ca dd'olint fai beffas. Custu cumponimentu deu dd'apu bòfiu cantai cun d'una melodia diversa, non tradizionali, nci apu aciuntu calancunu acordu diversu e mi seu acumpangiau cun strumentus de sa modernidadi. Custu versu, custus componimentus, cioè custu componimentu si narat su scrignu 'e Campidanu chi est praticamenti una alabàntzia a sa bidda a sa bidda mia e fueddat de is bellesas de Cuartu. Custa cosa deu non mi dd'apetamu chi fessit arribbada finas a sa luna, poita deu in cuss'annu chi apu fatu una casseta apu bèndiu deximilla cassetas est una cosa chi est pagu. est una cosa una cosa manna e pensa chi ci fiant biddas a undi in sa passillada caminant cun sa machina cun su stereo a totu volumi cun su Scrignu Campidanu e fiat una cosa chi interessat feti a Cuartu però in Brucei mi parit chi amus bendiu arroba de seti otuxentus cassettas e custu custu a mei m'at fatu cumprendi ca Chi tui no tenis sa presuntzioni de 'olli portai a marolla unu a ascutai una cosa chi a s'origa sua no no praxit, depis circai de dd'atubiai, de andai a ddi proponni una cosa chi a issu ddi podit andai beni. E duncas de ingunis est partiu totu su su raportu cun atrus artistas de sa Sardìnnia cun is calis apu fatu traballus finas de importu cumenti cun is Nur, cun Argia, Alberto Balìa, Enrico Frongia, cun atrus giovunus puru fillus de sa de su mundu pop e poita ca est una cosa chi mi praxit, mi praxit a a a non fai una cosa feti, eccu Eccu, tue as as chistionau de cumenti si podit incentivai s'atobiu de is giovunus a sa cantada. Eccu, po no dda fai sparessi in su tempus benidori, eccu, cali funt custas arrugas chi podeus sighiri, cumenti est chi si podeus ponni facci a su tempus po no fai sparessi sa lingua e is traditzionis cumenti custa. Ma sa nareus ca sa cultura, su cuncettu de cultura po mei est est cumenti su cuncettu de energia no, si trasformat ma non si distruit, e duncas donnia donnia artista est fillu de su tempus cosa sua. Est craru ca nosu depeus mantenni su prus possibili is traditzionis, Però, is innovatzionis puru diventant traditzionis pustis chi ddas portas ainnantis po annus. E sigumenti ca sa storia a nosu si fait cumprendi ca nudda est staticu, no est staticu mancu su mundu, no est staticu mancu s'universu, e intzandus nosu depeus finas assetiai sa cosa andendi ainnantis, caminendi. A esempiu, is giovunus Meda giòvunus funt amoraus de su rap e cantant mancai in sardu, andant a fai freestyle, aici ddi nant, andant a improvisai cun d'una metrica chi no est arrespetada e meda aici deu ddi nau aprossimativa e Duncas non nc'est una metrica sillabica, ma nc'est una metrica po accentatzioni, no? Certo. Una metrica chi sighit unu pagheddu su rittimu. Però meda de custus no scinti ca su rap est una cosa chi nd'arribbat de foras, ma nosu teneus sa repentina, chi su fueddu etotu chi derivat de su spagnolu repente, chi 'olit nai improvisai, no? Candu unu morit de arrepenti est mortu improvisamenti, no? E intzandus Est bellu chi unu fatzat cosas noas però chi connosciat is arrexini cosa sua, poita chi tui cantas e improvisas in rap ma chi tui connoscis cali est sa melopea sarda, cali est sa sa manera de cumponni in sardu e de improvisai in sardu, Tui podis fai su rap ma ddu podis fai cun d'una professionalidadi siguramenti prus manna e custu est importanti poita ca sa traditzioni andat a innantis chi nc'est genti chi dda portat a innantis, però depeus acetai puru e depeus amiti ca sa traditzioni si podit milliorai, si podit cambiai, aguantendi cussu chi est, is finas nareus, sa strutura, is arrexinis, però tui una pranta chi portat is arrexinis beni cravaus, tui ddi podis donai sa forma chi 'olis a custa pranta, a segunda de cumenti dda traballas, cumenti dda pudas, sa pranta nc'est sempri. Depeus sceti timi una cosa, chi sa traditzioni e duncas una una forma bia no diventit folklore. Custa est sa cosa prus dramatica, poita chi diventat folklore intzandus est cumenti chi nosu obereus su cadasciu de su chi nant reliquiariu, pigheus custa cosa dda fatzaus biri cumenti unu dinosauru, una cosa bivia in su passau però no est bia oi. Custu sa gara poetica est ancora bia, est in suferentzia e poita ci funt meda giovunus chi no dda cumprendint poita ca est traballu e candu tui una cosa no dda cumprendis est cumenti candu unu andat a sighiri a sighiri un'opera chi no dda connoscit, est traballu, est pesanti, est grai a dd'ascurtai po duas oras o tres oras. E duncas depeus fai in manera partendi giai de basciu de is iscolas chi cumprendant cali est e custa forma de arti cumenti s'est struturada, cumenti s'est trasformada e cumenti ancora si podit modificai po milliorai e po praxi ancora a sa gioventudi puru. Eccu, po fai custu tui deu sciu chi imparas a discentis in d'una scola de improvisazionis a sa Domefarra o seu malu informau? No, non ses mal informau, deu custa cosa dda fatzu, anzis apu aciuntu una cosa noa sempri cun, cun una... po s'amori chi tengu po custa forma di arti chi eh, apu cumprendiu ca medas bortas candu andaus a cantai in basciu nc'est genti chi sa cantada no dda cumprendit e intzandus deu fatzu unu sacrificiu in prus andu e in binti minutus prima de sa cantada mancai tenga su pentzamentu de fai sa cantada, mi pongu ingunis e spiegu in binti minutus cumenti si svolgit una cantada, poita cumprendu ca nc'est stetiu unu srucu mannu aundi ant circau de non fueddai mancu prus su sardu e duncas chi tui circas a fillus tuus de ddus imparai sceti s'italianu e s'inglesu, Cumenti scarescint su sardu, o mellus no imparant su sardu, no imparant mancu a connosci is traditzionis chi funt acapiadas a sa lìngua. E intzandus tui depis fai manera de recuperai, de torrai a a a fai cumprendi su chi su chi s'est pedriu. Duncas deu seu arribau a una edadi aundi no bollu chi mroxat in manus mias custa, custa arti bellissima, custa arti meravigliosa e e intzandus mi seu postu a disposizioni de giovuneddus chi 'olint imparai e e ddis 'ongu finas cussus segretus chi deu mi seu apu depiu furai, deu ndi ddus apu depiu furai poita a mei non m'at arregalau nudda nisciunus e deu però si ddus pongu in in sa mesa poita em'a bolli chi custa cosa potzat sighiri e non mroxat di oi a cras. Eccu, po po incentivai custa cosa cun is giovunus, s'imperu de su social media cumenti ddu bisi? Chi sia tiktok, facebook, instagram, no ddu sciu, cali si siat. Ma cussu, cussa esti una aina noa chi srebit meda, poita ca inguni puru torru torrendi a s'arrexonamentu chi apu fatu, unu si depit adatai a is tempus. Deu 'ollu arregordai unu grandu artista chi at tentu s'Italia, chi fiat unu grandu cantanti, chi si narat Claudio Villa, chi a is tempus suus fiat arreconnotu cumenti su mellus cantanti. Candu at cumenzau a imbeciai e funt cumenzausu a arribbai atrus artistas tipu Celentano, tipu atrus arti Don Backy, chi teniant Lucio Battisti, issu andàt a ddus criticai, narat ma custus non funt cantantis, non scint cantai. E prus sa genti, nareus, 'oliat cussus cantantis nous, prus arrefudàt a issu e prus issu tzerriàt, Granada ddu fiat ancora cun sa boxi prus sgraguenada E custa est sa dimostratzioni chi poi, a s'acabada, Claudio Villa una, dd'apu bia una trasmissioni chi si narat una trasmissioni chi fiant, chi cenànt, de custas trasmissionis ita si podint nai, talk show, calincuna cosa diaici, talk show, e issu dd'at acabada chi fiat aintru 'e una cìcara bistiu de bistiu de buffoni e custa cosa m'est dispraxiu, fiat giai anzianu puru, poita ca issu fiat fendu sa manera de s'apiculai a sa fama, a sa notoriedadi candu in pratica fiat fiat sparessendi sa su nomini cosa sua. E inzandus custa est sa cosa is social funt una 'ina, unu strumentu nou chi srebint po difundi a su mundu, deu ti fatzu s'esempiu de una de una cosa chi deu apu scritu in su tempus de de sa de sa pandemia. Dd'apu bia.
Apu scritu custa cosa chi a gocius chi si narat baballoti, deu a su coronavirus dd'apu tzerriau baballoti e sa cobertantza, su su ritornellu fissu narat, mancai mancai mancai siast cun sa corona non ses dignu de fai su rei. corona poita coronavirus quindi non podit fai su rei in su mundu e fiat una una nareus una cantilena una meda bortas si fait fiant nci fiant cussus chi fiant la danza della pioggia no deu cantendi custu gocciu ddu femu in manera de de de ci stesiai sa sa timoria de custa cosa. Custu baballotti at fatu su giru de su mundu, a mei mi zerriant, m'ant zerriau, m'at zerriau una giornalista de de de de s'atra parte de su mundu, de s'America po mi fai un'intervista a pitzus de Babballoti. In Inghilterra Babballoti dd'ant tradusiu eh in in inglesu e e fait parti de una de de unu sussidiariu eh universitariu aundi prus che nareus sa sustantzia de custus versus funt andaus a studiai cummente unu componimentu in una lìngua chi est territoriali si podit difundi, fai su giru de su mundu e podit diventai virali, issus chi nant virali. Duncas, torrendi a sa chistioni chi tui proponis, unu elementu chi podit essi fai crusidadi a sa genti, sa lìngua podit essi una lìngua chi connoscit tui sceti però podit praxi a su mundu. Eccu, torrendi pagu pagu a goa in sa chistioni, sempri si depus lanciai po is giòvunus, sa cuntaminatzioni de sa cantada, tui dd'asi posta in campu medas bortas. In d'unu discu, in su discu Rimas, aundi deu bengu acumpangiau de custus grandus maistrus, ma ancora prima cun Alberto Balia e cun Enrico Frongia, deu apu fatu un'esperimentu, poita seu cunvintu ca su mutetu nostru tengat una tengat unu valori chi est literàriu, est unu cumponimentu chi nci podit stai tra is cumponimentus prus importantis a livellu de literadura, non feti in s'improvisatzioni e duncas non unu cumponimentu volgari. E intzandus deu apu provau a cantai unu mutetu acumpangiau de atrus strumentus, no de su solitu basciu e contra chi est unu coru a duas boxis chi nosu teneus candu cantaus su mutetu in sa cantada, ma dd'apu fatu acumpangiau de strumentus cumenti su sassofunu, sa chitarra, is boxis de de chi potzant assimbilai a su basciu e contra E, e custu, segundu mei, est unu de is traballus prus bellus chi deu apu fatu, chi si narat Sardinia gioiosa, est una, un'innu a sa paxi, cantau de is poetas, un'anninnia de is poetas, poita sa sa cobertantza narat Sardinia gioiosa paxi a su mundu, cantendi s'anninniu de is fillus poetas. E duncas custa cosa ti creat custa, deu candu dd'apu registrau, poita unu discu si registrat, tui no improvisas, unu discu si registrat chi no andat beni sa cosa torras a arrepiti, antzis nci funt is tracias, prima arregistras sa bateria cun su bassu, poi arregistras aterus strumentus e poi po ùrtimu fais sa boxi. Deu dd'apu registrau aici cun totus is strumentus e nareus su su fonicu at nau, no ddu tocaus prus custu, poita tanti mellus no podit bessiri. Non seus andaus a ddu tocai po nudda, dd'eus lassau aici a cumenti est nasciu. E custa est, nareus, deformatzioni professionali, poita nosu seus abituaus, deu seu abituau, candu scriu puru, ca scriu meda, candu scriu is cosas ddas pentzu, ddas improvisu e pustis ddas scriu, aici fatzu is cantzonis, aici fatzu is poesias, poita ca tanti seu siguru ca chi abarru dis e dis traballendinci apitzus custa cosa prus bella no essit. essit diaici, poita ca deu apu cumentzau a cantai diaici e s'impruvisatzioni est a intro, est in is intragnas mias. Est su chi fais tui e nascint diaici. Nascint diaici e aici circu de ddas lassai, poita chi deu ddas cambiu, pedrint cudd'anima e cudda sustantzia chi deu apu agatau in cussu momentu, est cumenti candu tui fais unu cuadru, fais unu dipintu, tui fais su dipintu pustis ddu ponis cuindixi dìsi faci a su muru poi ddu torras a castiai agatas is difetus. Però casi sempri, poita deu fatzu cussu puru, mi praxit po passioni, non seu siguramenti ne Giotto e ne Leonardo, ddu castiu, agatu is difetus però ddu lassu aici etotu, si, cussu difetu nc'est, in cussu momentu non dd'apu biu, però mi praxit a ddu lassai.
Fait parti de su chi apu, de su chi est nasciu. Est una est una cosa est una cosa sana, pulia, non est una cosa artificiosa, poita chi tui dda cambias diventat una cosa artificiosa.
Eccu. Sigumenti seus a s'acabara de custa intervista, deu s'urtima pregunta chi fatzu est sempri sa sa propria. Cumenti bisi sa lingua sarda in su tempu benidori e e chi no dda bisi beni ita podinti fai is istitutzionisi?
Is istitutzionisi podinti agiudai meda a a dda sarvai. Deu seu unu chi est gherrendi po fai manera chi sa lingua siat arriconnota cumenti est sentze fai sentze fai streculus mannus poita una lingua non si podit fai a giru de una mesa. Sa lingua est filla de unu populu e cumenti e cumenti candu tui 'olas fai unu traballu de ingegneria idraulica e 'olas indiritzai un'acua aundi 'olit tui Ma oi o crasi sa natura si torrat a pigai, si torrat s'acua, si torrat a fai su letu cosa sua. Nosu depius, teneus una ricchesa manna chi est unu patrimoniu linguisticu chi teneus in Sardigna, cun totu variedadis chi ci funt in Sardigna, non ndi depis sacrificai mancuna, poita poita no est, nareus, unu, anzi est unu bantu a tenni prus variedadis. Chi tui 'olis fai in manera chi custa cosa diventit una lingua feti, una variedadi feti in Sardigna, non podis sacrificai su una o s'atra, boccendi una parti de sa ricchesa. Cioè tui ses andendi a sperdiri una parti de sa ricchesa. Depis fai in manera chi deu campidanesu potza chistionai cun tui logudoresu e a bellu a bellu si cumprendeus a pari, poita a bellu a bellu si fundit sa cosa, est cumenti candu dus arrius s'atobiant e poi diventant unu, currint imparis, ma ci 'olit tempus po fai cussu, sa cosa chi si depit fai po no morri E fai manera de no s'intendi, de no tenni brigùngia de fueddai su sardu a is pipius nostus. In iscola est importanti chi impareus sa sa storia de sa Francia, de sa de s'Inghilterra, de sa de sa prima gherra mundiali, de sa segunda, ma est importanti chi si connosciat sa storia de sa Sardigna, est importanti chi si connosciant cali funt is fueddus chi is aiaius nostus ant portau finas a is manus nostas e nosu seus arrischendi de ddus sperdiri, poita chi oi no si narat prus sa pinta e poita ca no nc'est prus su carru, ma depeus arregodai ca prima si naràt sa pinta. E custu est su chi depeus fai, is istitutzionis depint fai custu, depint promovi is televisionis, custa trasmissioni chi seis fendi bosatrus est de importu mannu, poita comunichendi e comunicai in sardu, 'olit nai, fai in manera chi chini t'ascutat is fueddus chi intendit de tui, chi intendit de mei, ddus potzat imagasinai in conca e no iscarescint, no, o si no dd'acabaus a intendi candu andas a su mercau, dd'acabaus a intendi, depu comporai un'orata, depu comporai una spigola, depu comporai unu mugini e no una lissa, una carina o unu spirritu. Custu est su chi tocat a fai.
Beni, deu ti torru gràtzias meda Antoni Pani po custa intervista, custa pregontada spantosa chi eus fatu oi. Spereus chi chi custa trasmissioni, sa mira de sa trasmissioni de de tirai a anantis su sardu in su tempus iat essi una cosa chi, chi agatit beridadi in sa vida. Speraus, poita deu nau sempri ca a istiddiu a istiddiu si prenit sa tassa e bosatrus seis ponendi unu stiddiu mannu po arrennesci a preni sa tassa e salvai custu patrimoniu. Gratzias meda Antoni Pani e deu torru sa linea a Filippu Salaris cun sa letzioni de tzinema.
E beni torraus a un'atra letzioni de cinema. Seus seus lassaus s'atr'orta chistionendi de is metrus, parametrus de s'incuadradura. E moi bieus s'artesa, o s'artaria cumenti narat calincun'atru. S'artesa dda cumprendeus amostendidda, poita seus chistionendi de films e duncas cinema depeus amostai. Duncas mi so cuncodrau oi puru totu is cosas e duncas. Artesa, teneus s'artesa standard, innoi bieis in sa fotografia s'incuadradura de un'indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. E est de su millinoixentusetanta de Elio Petri e innoi bieis su grandu atori eh, Gian Maria Volonté, eh, chi at lassau una trassa bella, un'imprenta bella in su cinema italianu, siat po impignu politicu, siat poita eh, fiat un atori mannu e bravu meda. E bieis, po s'artesa, torraus a nosu, s'artesa si bit chi seus castiendi s'atori de una linea cumenti cussa chi teneus imoi. S'artesa est standard po amostai ita fait su personaggiu? Non ddu depeus cunfundi cun s'eye level shot, cun s'incuadradura a paris. Est, podit essi a paris mancai siat, sa telecamera siat asuta po s'angulu, s'angulu podit cambiai e deu potzu castiai diaici. Est un'atera cosa S'artesa innoi est standard po mostrai su personaggiu, innoi su personaggiu seu deu, su soggettu, naraus diaici. S'incuadradura podit cambiai e s'artesa podit essi bascia. Sa camera de cabat a terra e bieus is peis mancai de is personaggius, mancai podeus biri una boccia chi seus gioghendi a palloni, chi seus firmendi calincuna cosa apitzus de su giogu de su palloni o basket, totu su chi boleis. E innoi bieis un'incuadradura de Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta. E duncas una cosa chi eus a biri, eus a cumprendi de ita seus chistionendi, poita unu de, de is ospitis chi ant a benni est Antioco Floris, chi ndi scit meda de Banditi a Orgosolo. E non si naru nudda poita, chi no naru tropu. Podit cambiai ancora s'artesa e podit essi arta. Bieis innoi, in custa incuadradura, custu est su film La classe operaia va in paradiso, sempri de Elio Petri, bieis, sa camera est in artu e nosu bieus totu sa situazioni chi nc'est innoi gratzias a custa incuadradura e est arta poita depeus biri is cosas de s'artu, però s'angulu est sempri su propriu, s'angulu non cambiat, est sceti atziada sa telecamera Andaus a su de innanti e imoi chistionaus de su puntu de bista. Su puntu de bista no est facili a cumprendi e circais de mi de mi sighì poita aici est prus facili. Nc'est s'incuadradura ogettiva, naraus diaici, in ingresu est nobody shot, nobody, cumenti a nisciunu custu custu custa incuadradura. Cioè cumenti chi castiaus callincunu Ma no pigaus is partis de unu personaggiu o de s'atru. Est ogetiva, cussa est e cussa castiaus. Cumenti chi nosus, passendi, innoi bieus Notorious, l'amante perduta in italianu, de Alfred Hitchcock e bieus custu cuadru chi amostat, unu unu bar, nareus dei, aici unu tzilleri, ma non fiat unu tzilleri custu, fiat una cosa prus prus manna, e bieus is personaggius setzius e custu amosta. Non nc'est unu giuditziu innoi, sceti bieus sa scena cumenti est, bieus s'incuadradura e is personaggius cumenti funt, cumenti chi seus una persona chi est passendi ingunis e bit custa cosa. Passaus a sa sogetiva. Sa sogetiva cambiat, est propriu su contrariu. Funt is ogus de unu personaggiu chi est castiandi aintrus de su film, unu personaggiu chi nc'est diaderus in su film, e castiat su chi sutzedit a atrus personaggius. Innoi teneus La finestra sul cortile, sempri de Alfred Hitchcock, ddu depeis castiai si non dd'eis ancora biu, custa est formatzioni, ddu depeis biri. E bieus su chi bit su personaggiu, su protagonista, candu castiat castiat de sa fentana e bit custa genti chi megat a si basai, chi non scieis su contu de sa storia de su film castiai-ddu poita srebit, tocat a ddu castiai. E noi bieus invece s'incuadradura de quinta. It'est s'incuadradura de quinta. Est un'incuadradura chi s'amostat u' paghixeddu mellus ita ita intendint is personaggius. Ita fatzu deu cun sa camera? Mi pongu innoi, mancai, bollu incuadrai u' atru personaggiu chi nc'est innoi. Mi pongu cun sa camera, u' atra persona poita deu seu innoi, a diasus de is pabas, a innoi. E seu giai giai cumenti su personaggiu chi portat sa paba, cioè seu castiendi a s'atru personaggiu. E sa castiada de su personaggiu est giai giai sa mia e seu acanta meda a su personaggiu. E duncas seu prus a intro de su contu chi megant a si contai, podit essi de una parti o a s'atera. Custu custu custa incuadradura de quinta benit imperada meda bortas po fai su campu e controcampu, candu calincunu chistionat. E innoi teneus invecis sa sogetiva frassa, it'est? Est parri de una sogetiva ma cambiat. Innoi bieis Taxi Driver de Martin Scorsese, bieis unu cun sa pistola chi megat a castiai sa su chi nc'est asuta e parrit chi seus castiandi cun is ogus de su protagonista, chi fiat Robert de Niro in su film. Però a pustis s'incuadradura càmbiat in su film e bieus chi non seus castiandi diaderus cun is ogus de su protagonista, ma fiat una sogetiva frassa. E custu est imperau meda de de medas registas e cineastas po po imbrolliai, po imbrolliai nosus chi seus castiendis, si fai crei una cosa e dda cambiai candu su film sighit a curri. Ogetiva chi no est reali. Est un'ogetiva, però no est un'ogetiva chi podeus biri dònnia dì cumenti su chi eus biu nantis po su film de Hitchcock, est un'ogetiva chi in sa vida de dogna dì no no no non podeus considerai, poita innoi bies Il grande Lebowski de Coen, Joel Coen, e bies sa càmera est apitzus E castiat, giai cumenti a Deus, però no, no, è, no c'intrat cun s'àngulu, est asuba, no est reali, no podit essi chi calincunu eh, castit custu personàgiu in custa manera. E duncas è irreali, no est reali. E innoi bieus sa prus importanti de, de totas, eh, is incuadraduras, eh, po su chi est su puntu de bista, importanti poita, poita si nant chi no si depit fai, no si depit castiai sa camera cumenti seu fadendi deu, Imoi nosu seus chistionendi imparis e deu dda potzu castiai sa camera, ma in d'unu film su regista narat sempri, non castiai sa camera, poita chi castiai sa camera arrogais in calincuna manera su chi est su giogu de su film, poita parrit chi is personaggius non scinti chi funt funt filmaus e duncas custu tocat a ddu cambiai. Però in calincunu film mancai, a mei benit a conca calincunu film de eh, de Jean-Claude Van Damme, ci fiat unu film chi si zerriat JCVD. A un certu puntu su personaggiu càstiat deretu deretu sa camera e chistionat de issu aici, cumenti chi e nemus si dd'at preguntau, però issu chistionas chistionat po is atrus. Castiai-ddu custu film, JCVD si zerriat E s'ùrtima, s'ùrtimu metru de s'incuadradura est sa prospetiva. S'apu nau chi c'intrat e no c'intrat cun is lìneas chi connosceus po sa prospetiva, puntu de fuga, is lìneas chi partint de una parti a s'atra de cussu puntu, o mancai prus de unu, chi connosceis u' paghixeddu de cumenti funtzionat sa prospetiva Is lineas ci fiat Kubrick chi fiat unu maistu de is lineas, dogna cosa fiat cun incuadrada beni beni po fai curri is lineas po cumprendi fai cumprendi a a chini est castiendu su film ita ita depit castiai. E duncas sa foto sa fotografia chi portant is films cumenti Shining funt funt bellus poita s'amostant ita est sa prospettiva. Sa prospetiva perou contat puru de atru, poita nosu teneus unu personaggiu chi est dienantis, innoi seu deu, e a dia nc'est su sfundu, su chi nc'est a dia. E custu sfundu podit essi a fuocu, naraus diaici, a fogu, chi 'oleus, o podit essi no a fogu, u' paghixeddu, cumenti nai, fora de fogu. De cussu cumprendeus ita est chi tenit s'importu a intro de s'incuadradura. Naraus chi ci funt tres livellus, su primu, su chi nc'est in mesu e su chi nc'est in su fundu, mancai atesu meda o no atesu meda. E cumenti arrexonaus cun custus paràmetrus cumprendeus ita bolit e ita boleus contai cumenti registas de custu film. Chi si bidit totu, podit essi chi depit sutzedi calincuna cosa a dia, ma no est nau, eh. Custu po si nai de pressi ita est sa prospetiva. Castiai films, castiai cumenti ant cuncordau is lineas e ita s'oint amostai, poita is lineas funt is cosas chi contant, sa prospetiva est su sa chi s'amostat cumenti su regista oiat chi nosu castiaus su filmu. Deu si saludu e s'ota chi enit eus a bi cali funt is incuadraduras diaderus cumenti ddas podeus fai cun sa camera e duncas adiossu.